uisce. Tá a lán rudaí sa saol inár dtimpeall agus ní minic a dhéanaimid machnamh orthu go dtí go mbíonn siad imithe nó caillte againn. Tá saoirse againn agus níl aon mheas mór againn uirthi, is eagal liom. Tá saoirse againn ár gcreideamh a chleachtadh agus ní rómhaith a dhéanaimid é sin má táimid sách macánta chun é a admháil. Ach dá dtiocfadh rialtas a thógfadh uainn an tsaoirse dá dtarlódh ionradh ar Éirinn ón taobh amuigh mar a tharla fadó, is ansin a bheadh meas againn ar an rud ar a dtugtar saoirse, geallaimse dhuit. Éiríonn an ghrian gach lá gan teip agus tugann dúinn solas agus teas. Glacaimid leis na rudaí iontacha seo agus is beag duine a ghabhann buíochas le Dia mar gheall orthu. Tá an t-aer inár dtimpeall agus ní fhéadfaimis maireachtáil beo gan é. Ach cé a smaoiníonn ar cad a tharlódh dá mbeimis ina éamais? Tá an leictreachas againn agus an gás, tá an teileafón agus an bainne, tá na bóithre agus na busanna. Gnáthrudaí laethúla nach smaoinímid choíche orthu, ar éigean. Ach nuair a theipeann ar an leictreachas, nuair a tharlaíonn stailc ar na busanna, is ansin a thuigimid i gceart cé chomh maith as agus atáimid faoi láthair. Ar smaoinigh tú riamh ar conas a bheadh an scéal againn dá mbeimis gan an gnáthrud ar a dtugtar 'uisce'? Féach ar an Sahára agus beidh tuairim agat. Féach ar scannán mar gheall ar ghorta san Ind agus beidh tuairim níos fearr agat. Is fíor a rá nach mbeadh beocht ar an saol gan uisce. Tá sé riachtanach i gcomhair fáis i gcás na bplandaí. Gan plandaí ní mhairfeadh na hainmhithe. Gan plandaí ná ainmhithe ní fhéadfadh an duine fanacht beo. Gheobhadh sé bás den ghorta i lár fásaigh. Tagann tú isteach tar éis cluiche lá tais geimhridh. Tá tú smeartha ó bhun go barr le pluda. Téann tú isteach chun tú féin a ní agus a fholcadh. Agus braon uisce ní thagann as na sconnaí! Cad is déanta duit? Níl fhios agamsa mar nach eol dom rud ar bith a thógfadh áit an ruda ar a dtugtar uisce. Tá an glanachar tábhachtach don duine, mura féidir leis é féin a choimeád glan, mura féidir leis a theach agus a thimpeallacht a choimeád glan, loitfear a shláinte agus beidh galair de gach sórt forleathan. Teastaíonn uisce le haghaidh tionsclaíochta, na milliúin galún de. Ní féidir liomsa ach go háirithe, smaoineamh ar mhonarcha amháin a d'fhéadfadh dul ar aghaidh gan uisce. 'Sé an trua go bhfuil a lán tionscal ag lot agus ag truailliú na bhfoinsí uisce ar fud an domhain. Doirtear isteach sna locha agus sna haibhneacha fuíoll nimhneach agus maraítear éisc agus plandaí. Tá sé seo go náireach, ach tá sé ar siúl chuile lá agus beidh, go dtí go gcuirfear an dlí go trom ar na daoine atá ciontach. Is náireach an rud é go milltear áilleacht an dúlra ar mhaithe le hairgead a dhéanamh. Ba mhaith an rud é dúinn go léir dá suímís síos go ceann cúpla nóiméad chun machnamh a dhéanamh ar an saol gan uisce. Ba mhaith an rud é freisin dá ndéanfaimís píosa machnaimh ar a lán rudaí gnáthacha eile. chomh maith. Ach ní daoine smaointeacha sinn feasta. Tá an iomad le déanamh againn, tá's agat. Ní foláir dúinn bheith ag brostú timpeall go bruidiúil ag déanamh airgid, ag tógáil, ag déanamh siamsa dúinn féin, ag tóraíocht an phléisiúir. Mar a dúirt mé i dtosach báire, ní bhíonn meas againn ar bhronntanais Dé go mbíonn siad caillte againn. Tá sin fíor faoin sláinte, faoin leictreachas, faoin mbia agus faoin saoirse. Má leanfaimid de mhí-úsáid na nithe luachmhara seo, cá bhfios nach dtógfar uainn iad chun ceacht a mhúineadh dúinn? Is ansin a bheadh an lasair sa bharrach gan aon agó. Nuair a bheidh sé seo léite agat, suigh síos agus scríobh aiste ar An lá a fágadh an baile seo gan uisce. Cuirfidh sé iontas ort na smaointe a rithfidh leat. Táimse sórt tuirseach anois, rachaidh mé agus déanfaidh mé cupán tae dom féin. Tá súil agam go bhfuil uisce againn! Aistí don lá inniu.